k'aw bɛɛ lajɛlen to kiramantɔya la an sigira an ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ mun ye diinɛ walawalali kɛnɛ ye ka lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma n'o ye arajo bɛnkan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balimakɛ n'o ye sisɔkɔ ye inshallah n'u b'a fɔ a ma jeliba alhamdulillah a y'an wele k'a fɔ an ka na an da don ala ka diinɛ la an bɛ fitini mun dɔn an ka dɔnni hakɛ la ka d'a kan allah subhanahu wa taala yɛrɛ ko wa ma utitum minal ilmi illa qalila ma foyi d'aw ma dɔnni na ni fitinin tɛ anw yɛrɛ fana ye fitinin dɔrɔn de sɔrɔ anw yɛrɛ ka bamanankan tilala a kuma la ko dɔnni dɔɔni o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i bɛ fitinin de sɔrɔ wala n tɛ i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ dɛ nka fitinin mun n'i y'a sɔrɔ i k'o lase ala basira i k'o lase bilhikmati wal mawizatil hasana an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala k'an bɛn tiɲɛ ma an ka fɔta ni kɛta ani ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na ɛɛ jeliba i n'a fɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na n ko anw ka wajuli a ma nɔgɔ an ka wajuli ma nɔgɔ dɛ parce que ka d'a kan mun na adamaden sɔn caman bɛ nidungɔ de fɛ parce que dusukun ye fɛn dɔ de ye dusukun de bɛ kɛ ka ala ko baara kɛ parce que i mana baara kɛ cogo o cogo ni dusukun ma tali k'a la a t'i nafa han ɔ bon dusukun dun bana fila dɔrɔn de bɛ se ka dusukun sɔrɔ sabanan t'a la dɔnnitigiw ka kumakan na maradu shubuhat wa maradu shahawat bana dɔw bɛ yen ko subuha bana kow ka ɲagami i ma k'a sɔrɔ tuma dɔ la e yɛrɛ ka laɲini ye tiɲɛ de ye koyi nka ko ninnu ɲagamira i ma o tuma o bana bɛ dɔw sɔrɔ wa maradu shahawat ani nidungɔ bana wala nidungɔ bana o de ka ca anw fɛ bi khassatan mali la yan nɔ nka bi an bɛ ka kuma jijan de wa jijan fana b'o cogo kelen na nidungɔ de ka di hadamadenw ye mɔgɔ min bɛ nidungɔ fɛ o de ka ca bon très généralement an b'a ye k'a fɔ nidungɔ bana wo subuha bana wo nin bɛɛ lajɛlen ye ko tiɲɛnen ye bon an b'a ye k'a fɔ maa mun bɛ tugu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔ aa a maa man ca dɛ très généralement bɛɛ bɛ tugu nidungɔ walima sahawa bana sahawa bana walima subuha bana ɔ donc maintenant i b'a ye k'a fɔ n'i k'i bɛ nin jama envelopper k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ sina k'a ye k'a fɔ o jama de ka ca ka tɛmɛ tiɲɛ jama kan o de la mɔgɔ caman fana bɛ yen n'u y'o jama de ye sa o ka ca u caman bɛ tugu o jama de nɔfɛ ɔ ala dun y'o jɛya an ye kuranɛ kɔnɔ dɛ wa in tuti man aktharu fil ardi yudilluka an sabilillah ko n'i tugura majorité nɔfɛ u b'i lafili ala ka sira la dɛ ala de ye nin fɔ ne ka kuma tɛ e ka kuma tɛ n karamɔgɔ ka kuma tɛ ala subuhana wa taala ye de nin f'a ka kuranɛ kɔnɔ wa in tuti man akisara fil aridi yudiluka an sabilila n'i tugura mazorite nɔfɛ u b'i fili ala ka tiɲɛ na u b'i fili ala ka sira la bɔn alhamdulila ne sigilen filɛ n nanen bɛ n bɛ ka na ko n bɛna hadamadenw de waaju o tɛ tiɲɛ wa n'i ko k'i ka kɛ wajulikɛla ye f'i ka kɛ tiɲɛ fɔbaga ye wajulikɛla de ye tiɲɛtigi ye ka tɛmɛ bɛɛ kan wajulikɛla de kan ka tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ka d'a kan mun na ale ka kumakan de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ ka kuma kan wa ale ka kuma de ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ ka kuma kan o tɛ ne ka kuma ye dɛ o ye ala subuhana wa taala yɛrɛ ka kuma kan wa man ahasanu kawlan ko jɔn de ka kuma cɛ ka ɲi miman daa ilalahi maa mun ye maa wele ka taa ala ma wa amila salihan a ma dan o ma dɛ a ye baara ɲuman kɛ a tilala ka jumɛn fɔ wa kala inani minal musilimina ne yɛrɛ ye silamɛ ye yɔrɔ dafara yan dɛ ala yɛrɛ ko ten maa ka kuma cɛ man ɲi ni mɔgɔ ka kuma ye maa mun ye mɔgɔw wele ka taa ala ma han a tilala ka baara ɲuman fana kɛ ka fara o kan parce que maa dɔw bɛ mɔgɔw wele ka taa ala ma nka mais a yɛrɛ tɛ baara ɲuman kɛ o mɔgɔw bɛ yen o de la ala subuhana wa taala ye dɔw jalaki kuranɛ kɔnɔ o yɔrɔ la a taamuruna nasa bil biri aw bɛ mɔgɔw yamaruya ni ɲuman kɛli ye wa wa tansawna anfusakum ka ɲina aw yɛrɛbakun kɔ wa antum tatuluna kitaba k'a sɔrɔ aw dun bɛ ka ala ka kitabu kalan afala taakilun ko e aw tɛ kɛ hakilitigi ye wa ɔ o tuma an b'a ye k'a fɔ o mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ yamaruya ni ɲuman baara kɛli ye nka mais u yɛrɛ t'a baara nka ala ka kumakan filɛ nin a y'a fɔ k'a dafa dɛ yan mɔgɔ ka kuma cɛ man ɲi ni mɔgɔ ka kuma ye mɔgɔ min ye mɔgɔw wele ka taa ala ma a ma dan o ma dɛ a tilala ka kɛ baara ɲuman kɛbaga fana ye wa amila salihan a ye baara ɲuman kɛ a ma dan o ma dɛ wa kala inani minal musilimina a ko ne yɛrɛ ye silamɛ ye baasi tɛ maa dɔw fana bɛ i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ mɔgɔw wele ka taga tiɲɛ ma wa a yɛrɛ bɛ tiɲɛ in baara fana han nka mais i bɛ t'a sɔrɔ silamɛ fana tɛ o si la a ma dafa ahɔn o si la a ma dafa a bɛ dafa ni jumɛn de f'a k'a sɔrɔ i ye silamɛ a sariti y'o de n'o kɛra dɔrɔn e ka kuma de ka ɲi ni bɛɛ ka kuma ye ya n'o kɛra dɔrɔn e ka kuma de ka ɲi ni bɛɛ ka kuma ye ɛ misaliya la sisan ni ne ko ko k'an ka seli an ka sun an ka hiji an ka jaka bɔ yarɔ n ye baara ɲumanba fɔ dɛ n ye kuma ɲumanba fɔ o tɛ tiɲɛ wa n ye kuma ɲumanba de fɔ ɔ alihamudulila bon n'o sabatira k'a fɔ ko ne ye mɔgɔw wele ka taga o ma bon et puis encore fana ne yɛrɛ fana tilala ka k'a baara kɛbaga fana ye nka ni ne ma kɛ silamɛ ye baara in bɛ nafa ah, voilà a tɛ kɛra tɔkajɛ a bɛ komi sanjikɔrɔ wɔsi han donc maintenant a b'a ye an b'a ye k'a fɔ a ma dafa mais ko i ye silamɛ ye ni k'i ye silamɛ ye ka ban filimu banna pewu o tuma na waajulikɛla an ka kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ waajulikɛla de kan ka kɛ tiɲɛfɔla ye tiɲɛ in hali n'a bɛ boli i yɛrɛbakun de kan o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam qulul haqqa walaw ala nafsika tiɲɛ fɔ hali n'a bɛ i yɛrɛbakun de kan anw ka kumaw i mana ye mɔgɔ minnu mana an ka fɛnkɛw lamɛn u b'a fɔ ko aa cɛ in bɛ tan a bɛ tan marifa t'an bolo bere t'an bolo muru t'an bolo an bɛ tiɲɛ mun fɔ tiɲɛ in fana o t'an ka cɛya ye dɛ han o ye ala ka bɛnsema de o ye ala ka bɛnsema de a ka di maa dɔ ye a ka tiɲɛ fɔ mais tiɲɛ fɔ cogo a t'a dɔn maa dɔw fana bɛ yen a ka tiɲɛ fɔli kariya b'a la nka mais tiɲɛ fɔ cogo a t'a dɔn tiɲɛ fɔli jagɛlɛya bɛ dɔ la mais tiɲɛ kan ka fɔ fɔ cogo min na a t'a dɔn donc maintenant fo ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ de u bɛ ɲɔgɔn da de fɛ n'i k'i ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ in fɔ cogo i k'a dɔn a kan ka fɔ yɔrɔ min na i k'a dɔn a kan ka fɔ maa minnu ye i k'a dɔn an b'a fɔ an ka manden nzana la ko tana saba de bɛ kuma la tana saba o de bɛ kuma la tana fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de kuma a fɔ yɔrɔ i y'a faamu kuma fɔ yɔrɔ ani kuma kan ka fɔ wagati mun na a n'a kan ka fɔ minnu ye nin tana saba de bɛ kuma la ni nin tana saba ni nin dɔ ye kuma jɛ dɔrɔn kuma kɛra kumaba lankolon ye nka ni nin dafara kuma la dɔrɔn kuma kɛra kuma ɲuman ye hali n'a sɔrɔ ni kuma in man jan nka e kan ka kuma fɔ waati mun na e m'a fɔ o wagati nafa jumɛn b'o la a tiɲɛna kuma wala e m'a fɔ a fɔ tuma la walima e kan k'a fɔ minnu ye e ma taga fɔ olu ye ha nafa yera kuma la kuma kan ka fɔ yɔrɔ mun na e ma taa fɔ yen nafa yera kuma la wa o tuma na an b'a jigiya k'a fɔ an filɛ nin ye nin plateau mun sanfɛ n'o ye arajo bɛnkan kan an bɛ ka kuma minnu fɔ an lamɛnbaa jɛkuluw bɛ k'an lamɛn an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ k'a fɔ a fɔbagaw ye an bɛ k'a fɔ a fɔ tuma fana na han alihamudulila an b'a jigiya k'a fɔ k'an bɛ k'a fɔ a fɔ yɔrɔ fana na ala k'an bɛn sawaba ma an ka fɔta n'an ka kɛta n'an ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na wajulikɛla wajulikɛla kan ka kɛ de han wajulikɛla bɛ de i n'a fɔ comme si docteur dɔgɔtɔrɔ bɛ cogo min na wajulikɛla bɛ ten de dɔgɔtɔrɔ bɛ mun de kɛ a bɛ furakɛli de kɛ ale bɛ mɔgɔ de furakɛ ni degun bɛ mɔgɔ mun na bana kunda i bɛ taa pour que i bɛ se ka furakɛ cogo min na ko dɔgɔtɔrɔkɛ de b'a ɲɛdɔn alhamdulila e bɛ taa docteur de bɛ e furakɛ i jigi b'ale de kan han ala ta kɔfɛ i jigi b'ale de kan ɔ oh, alhamdulila bɔn dɔktɛri n'a m'a ka baara kɛ ka ɲɛ dun hali n'a sɔrɔ ni dɔktɛri don n'a m'a ka baara kɛ ka ɲɛ dun an bɛ mun de fɔ an b'a fɔ nin dɔktɛri a ma kɔnɔnajɛya a ka baara kɔnɔ dɛ an b'o de fɔ an b'a fɔ dɔktɛri ma kɔnɔnajɛya a ka baara kɔnɔ dɛ walima a t'a ka baara dɔn i y'a faamu nin fila dɔ la kelen kɔni bɛna f'i ma misaliya la e kan ka fura mun di i ka banabaatɔ ma e m'o fura dɔn han walima e kan ka fura mun d'a ma yɛrɛ e ye fura dɔ de di a ma mais o t'a ka bana fura ye o bɛ ka dɔ de fara a ka bana kan a tɛ ka foyi bɔ a la an bɛna mun de ye sisan an bɛna ye k'a fɔ un o tuma na banabaatɔ ye a y'a évacuer ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la o kɔrɔ b'a jira nin dɔkitɛri a tɛ nin ka fura dɔn walima dɔkitɛri in m'a kɔnɔ jɛya banabaatɔ in ye walima fura min kan ka k'a la kɔni walima o kɔni ma k'a la maadama n'a sɔrɔ ni bana in ni bana kɛnɛyata don bɔn a b'o cogoya kelen de la wajulikɛla e bɛ n'a fɔ comme si docteur de wajulikɛla ye docteur de e kan ka jɔn de furakɛ bana bɛ maa minnu dusukun na walima sitanɛ bɛ fɛ ka tulonkɛ maa minnu na tuma dɔ la e b'o furakɛli mun kɔnɔna na hali i b'i yɛrɛ furakɛ ka fara o kan i y'a faamu bɔn wajulikɛla ni wajulikɛla de kan ka fura mun di banabaatɔ ni wajulikɛlaw de kan ka fura mun di dusukun banabaatɔw ma sitanɛ bɛ fɛ ka tulonkɛ maa minnu na ni e ka o n'i kan ka mun fɔ kuma mun n'i kan k'o fɔ de o de y'i ka fura ye parce que ka d'a kan mun na hadamadenw mako bɛ kuma mun na i kan k'o de lase u ma parce que ka d'a kan mun na o bana kalite de bɛ mɔgɔw la o de fura filɛ nin ye o de kan ka f'u ɲɛna mais n'o ma fɔ dun ni e taara fɛn wɛrɛ fɔ ko nin de bɛ ne intéresser n kana n da maga dɔ in na ni n ye n da maga dɔ in na dɔrɔn a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan an b'a ye k'a fɔ halisa wajuli e ma se a ye e kan k'i senbɔ wajuli la fɔlɔ an t'a fɔ i b'i ba i da bɔ a la éternellement dɛ mais n'a jagɛlɛya donna i la don min na walima a dɔnni mana don i la don min na o tuma na i bɛna sigi k'a ɲɛfɔ n'o tɛ ni e ko ko k'e ka na kuma k'a sɔrɔ a dɔnniya tɛ yen a jagɛlɛya tɛ yen walahi e ka tiɲɛni de bɛna juguya ka tɛmɛ hali dɔkitɛri ta kan awɔ e ka tiɲɛni de bɛna bonya ka tɛmɛ hali dɔkitɛri ta kan bɔn an bɛ waati min kɔnɔ k'a ta kabini cidenw ka waati fo ka n'a bila nin waati in na nin waati in yɛrɛ bala o de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ka tɛmɛ hali olu ka waati kan parce que ka d'a kan mun na ala kira y'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko ale mantɔn kun fɔlɔ ninnu k'olu eh, k'olu yɛrɛ bɛɛ lafiyalen don nka ale ka mantɔn kun laban ninnu de k'olu de bɛna sɛgɛn kosɛbɛ parce que ka d'a kan mun na k'olu bɛna bɛn ni diɲɛ fitina wagati ye ala kira y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ ma tile bɛ ka bɔ yen alɛzi la yantiku anil hawa ciden tɛ kuma nidungɔ la dɛ in huwa illa wahayun yuha wahayu de bɛ c'a ma k'a fɔ muhamadu nin fɔ i ka mantɔnw ɲɛna n y'i yamaruya ni nin fɔli ye a b'a fɔ o tuma na n'a fɔra sisan an kan ka mun de kɛ anw de kan ka kumakan minɛ ka baara kɛ n'a ye cidenw ci cogo cidenw cira ka na kun mun kama wajulikɛla sɔn caman y'i sen b'o fɔ cogo la n'o tɛ cidenw cira kun mun kama bɛɛ kan ka guloki bɔ ka dulon o de kama parce que ka d'a kan mun na cidenw tɛ dugukolo sanfɛ tuguni o ala subahana wa taala ye jɔn de k'u nɔrɔbila ye dɔnnibagaw a ko al ulama warasatul anbiya dɔnnibagaw olu de ye nabi ɲumanw ciyɛntabagaw ye u ye diinɛ ɲɛfɔ cogo min na a k'a fɔ ten u taara ka minnu to u nɔ na n'o ye salafuw ye a k'a kɛ olu ta cogo la ani sayiba ninnu sayiba ninnu ni fɛngɛ ninnu alqurunul mufadol a bɛ f'olu de ma ko asalafiyun hali an yɛrɛ ka nin waati in na ni maa minnu ye olu ka akida ta k'u ka kuma fɔcogo ta an'u bɛ baara kɛ cogo min na diinɛ kɔnɔ i y'o ta i yɛrɛ tɔgɔ de ye ko salafu asalaf o ye maa minnu kɔnna an ɲɛ n'u ye alakira ka sira minɛ a i n'a fɔ alakira yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu de ye salafuw ye salafuw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu alakira sayiba alakira ka sayibaw sallallahu alaihi wasallam asahabi rasul sallallahu alaihi wasallam a ka sayiba ninnu olu ye salafuw de maa minnu tugura olu kɔ u b'a fɔ olu ma ko tabiinaw

an kan k'a faamu ten de u y'a fɔ cogo min na an kan k'a fɔ ten de u ye baara kɛ n'a ye cogo min na an kan ka baara kɛ n'a ye ten de mɛ a lajɛ bi an ka diinɛ baara fo ala hinɛna kelen kelen minnu na n'o t'a tilan bɛɛ taara nin contraire de la tuma dɔ la n'i ye salafiya yɛrɛ kuma fɔ a bɛ kɛ kuma kura de ye mɔgɔw ɲɛna an ni maaw bɛ ka guloki bɔ ɲɔgɔn kan ma sunnabɔ kuma la yarɔ ni salafu fana nana fɔ mɔgɔw ma sunna yɛrɛ faamu fɔlɔ wala yarɔ donc o de la eh, an bɛ taa ni kuma ye étape par étape donc a ka di an ye ka segin ka na n ka kuma kɔnɔ waajulikɛla kan ka kɛ tiɲɛfɔbaga de ye e bɛ kɛ tiɲɛfɔla ye tuma jumɛn ala kira ye fɛn fɔ sallallahu alayhi wa sallam cogo mun na de a fɔ ten ala fahami salafi solih salafu solihuw ka faamuya la han ala y'a fɔ cogo mun na de ala ka kuranɛ bɛ cogo mun na de salafuw y'a faamu cogo mun na de a fɔ o fɔ cogo de la e kana i nidungɔ foyi don ko in na i kana na i kana na ni ko kura foyi ye nin diinɛ in kɔnɔ k'i bɛna ka n'a baara diinɛ in kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ fɔ maa min ma ko fitinamɔgɔ e de ye fitinamɔgɔ ye nka a bɛ ka na contraire la bi maa mun bɛ ala ka diinɛ tiɲɛ dankɛnɛmaya u b'a f'o de ma ko fitina mɔgɔ allahu akibaru o kɔrɔ ye o b'a ye i n'a fɔ komi misi kɔfɛ sen o kɛra ɲɛfɛ sen hmm. o ye misi kɔfɛ sen kɛlen ɲɛfɛ sen yarɔ o tɛ taa o tɛ taa wajuli bɛ jamana in kɔnɔ koyi e hakili la wajuli tɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ne bɛ wajuli mun ye jamana in kɔnɔ n m'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ diɲɛ jamana si la mais a bɛ ka dɔ de fara an ka banaw kan a tɛ ka foyi bɔ a la fo ala hinɛna kelen kelen minnu na parce que ko mana kɛ cogo o cogo ala bɛ nɔ bɔ ni dɔw ka kumakan ye mais mun de bɛ ka na ni o ye minnu kan k'a fɔ de u m'a fɔ a fɔ cogo de la u kan ka mun fɔ de u m'o de fɔ u y'u makun o de kan parce que ka d'a kan mun na ko ni n da tura nin fɛn masina in na aha mɔgɔw bɛna n kɛ nin karisa ye n bɛ misaliya ta exemple an ka jamana in kɔnɔ surtout an bɛ état mun na n bɛ se k'a fɔ an bɛ état d'urgence yɛrɛ la fɛn caman bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ hali denmisɛnnin na han i n'a fɔ terroriste ko min bɛ sen na terroriste ko min bɛ sen na bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la u bɛ ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ ni silamɛya fana tɔgɔ ye fana han bon hali ni maa mun ma taa misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ jifilen kɔni tɛ bon maa juguman de bɛ ninnu danbeya ka taa silamɛya ma ɛɛ fɛnkɛ a tɔgɔ kodɔnnaw ko ten u ko ko ko ɲuman lasili han o ti lagosi n'a kɛbaga jugu ye tiɲɛ wa nkalon n bɛ exemple d'i ma yan ye arajo bɛnkan de ye bɛnkan o kɔrɔ ye aw bɛnna ko dɔ de la aw ka bɛnkan bɛ yen tiɲɛ wa galo ni maa kelen bɛ yen n'o y'aw ka bɛnkan in tiɲɛ sisan est ce que an bɛ se k'a fɔ ko arajoso in man ɲi wa an b'a fɔ ko o de man ɲi n'o tɛ arajo bɛnkan ka bɛnkan ye mun ye o ye bɛnkan ɲuman de sigi u ni ɲɔgɔn cɛ maa si kana o bɛnkan in violer wa tɛrɛ de voilà bon ni maa mun ye o violer sisan ɔ donc an bɛna mun de ye an b'a ye k'a fɔ ko o de kɛra tiɲɛnikɛla ye nka mais bɛnkan ka laɲini tɛ nin ye fewu wa a b'o cogo kelen na silamɛya tɛ se ka lagosi ni kɛbaga jugu dɔw ka baara ye tuma dɔ la pour que i ka juguman a ka se ka i ka se ka lafiya i ka juguman kɛli la tanga ka k'i ka i ka juguman kɛli la f'i yɛrɛ de k'i danbeya ka taa maaw ma maa minnu ni tanga b'u kan wala f'i k'i danbeya ka taa maaw ma tanga bɛ maa minnu kan o tɛ tiɲɛ n bɛ exemple d'i ma dɔrɔn maa o maa ni maa lankolonba don a bɛ fɛ ka fɛrɛ mɔgɔw ma a tɛ don aw kan ni delenkanya ye o ayi a b'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama de ye fɔlɔ aw dalen kɔ a la donc a bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ aw ma wa a b'o cogo kelen de la bon kabini nin terroriste ko kuma ninnu de fɛn minnu wulila walahi jamana in kɔnɔ dɔnnibagaw bɛ yen u yɛrɛ cɛ ka bɔ ala subahana wa taala ka kuranɛ kumakan ma ala kira ye kumakan minnu fɔ jihadu la k'u ko bɔ dɔ a ma wa tuma dɔ la ni maa minnu y'o tiɲɛ da kɛnɛ ma u b'a fɔ ko e ye terroriste ye walahi n'a sɔrɔ ni ala ka tiɲɛ fɔli ani ciden ka tiɲɛ fɔli o de bɛ adamaden kɛ terroriste ye ya rabbi ala k'an jidi o la ne hakili la baara tɛ tɔgɔ ye o kɛwale de don maa minnu le mot terroriste minnu nana ni a ye yɛrɛ i y'a faamu u yɛrɛ ma bɛn kelen ka définition na maa jumɛn de ye terroriste ye t'a dɔn donc fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛya kɛlɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛya kɛlɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa silamɛya kɛlɛ dama dɔrɔn ma ala kira ka nin sunna in kɛlɛli de bɛ diɲɛ kɔnɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna diɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya de kɔntoro la e tɛ silamɛ ye alhamdulila diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ e de kɔntoro la diɲɛ diinɛ bɛɛ diinɛ o diinɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ silamɛya kɔntoro de la silamɛya in ka se ka bin o de y'u ka laɲini silamɛya ka bin o de y'u ka laɲini bon n'a fɔra ko ko bɛɛ bɛ silamɛya kɔntoro la silamɛya fana kɔnɔna na han parce que étape par étape de don i y'a faamuya étape par étape de don jamakulu dɔ fana bɛ silamɛya kɔnɔ ni ala kira yɛrɛ de y'o tɔgɔ fɔ parce que ka d'a kan mun na a b'a dɔn tigitigi don dɔw bɛ na dɔ b'i yɛrɛ danbeya ka taa nin diinɛ in ma nka mais ale de ye tiɲɛnikɛla ye diinɛ kɔnɔ o tuma na tɔgɔ dɔ bɛ yen na n k'o di aw ma n'o tɔgɔ ye ko ne ka sira sunnati alaykum bi sunnati wa sunnatu kulafa rasidina alimahadiye adu alayha bi nawaji ala kira de ye nin fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko n b'aw ma ni n ka taasira ye ani n ka nɔnabila kandalenw ka sira hɔn ko aw k'a minɛ n'aw tagaju ye a kana tila aw la abada ala kira de ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam parce que a b'a dɔn don dɔ bɛ na n'a fɔra ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn wele ten dɔrɔn silamɛ ten dɔrɔn k'a sɔrɔ qualification wɛrɛ t'a kɔnɔ o tuma na n'i ma farati tiɲɛ ni nkalon bɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn ko silamɛ o de ye sunamɔgɔ ye n'i y'a mɛn ko sunamɔgɔ o de ye silamɛ ye misaliya la sisan e filɛ nin ye e tɛ bɔ jijan yan e bɛ jijan de o mais jijan bɛ fɛngɛ cercle jumɛn kɔnɔ a tɛ kɛɲɛba cercle de kɔnɔ wa kɛɲɛba cercle bɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ a tɛ kayi de kɔnɔ wa kayi bɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ kali kayi bɛ a mali kɛ mali kayi bɛ mali de kɔnɔ donc kayi tɛ mali kɔnɔ wa baasi tɛ ni maa mun ye e ɲininka ko karisa k'e bɛ bɔ min e b'a fɔ ko ne bɛ bɔ jijan mais est ce que o tigilamɔgɔ kan k'i ɲininka tuguni ko karisa ko eh, yeli i ko yeli karisa ye maliyɛn wa yeli i bɛ mali de kɔnɔ o bɛɛ ye maliyɛn wa i man ka ɲininka o la tuguni o parce que a b'i n'a fɔ e taara jusqu'au fond walima n'i ko ko ne bɛ bɔ kayi i man ka ɲininka tuguni ko parce que ko karisa ko karisa e kayi est ce que e ye maliyɛn ye wa kabako b'o ɲininkali la dɛ tiɲɛ ma nkalon baasi tɛ an ka o yɛrɛ bɛɛ to yen e k'a fɔ ko n bɛ bɔ bamakɔ yɛrɛ o mun ye kapitali ye e k'a fɔ ne ye bamakɔka de ye ɛɛ est ce que a tigi kan k'i ɲininka ko e est ce que e ye maliyɛn ye wa an b'a ye k'a fɔ a ka ɲininkali ma jɛ voilà donc o bɛ ten de n'i ko ko ko n bɛ tugu ne ye ala kira ka sunna ladegebaga de ye ala kira ka sunna tɔgɔ tɛ ten dɛ ayi k'a tɔgɔ ta k'a da i yɛrɛ la dama tɛ dɛ i b'a baara de walayi hali n'a sɔrɔ i kɛlen don k'i yɛrɛ tɔgɔ da ko sunnamɔgɔ n'a sɔrɔ n'i t'a baara kɛ i kɛlen don ka tɔgɔ fu de da i yɛrɛ la ten n'o tɛ i t'a wale kɛbaga ye e tɛ jate kɛ a mɔgɔ a tigilamɔgɔw fɛ ayi mɔgɔw k'a dɔn tɛ koyi mɔgɔw k'a dɔn ayi o kɔni o ye yɛrɛ yira de ala fɛ yen i ye mɔgɔ kalite jumɛn ye parce que maa dɔw bɛ se k'a fɔ karisa i ye nin ye i ye nin i ye nin mais ala yɛrɛ fɛ i ye jumɛn yɛrɛ de ye tiɲɛ yɛrɛ la point d'interrogation c'est ça le plus important an mako b'o yɔrɔ de donc maa dɔ bɛ se k'a fɔ ne ye sunnamɔgɔ ye mais sunnamɔgɔ tɛ o misaliya la sisan jamana in kɔnɔ taasira ka ca torikatigi badenw bɛ yen a bɛɛ b'a fɔ ko ko anw yɛrɛ ye sunnamɔgɔw de ye a bɛɛ bɛ nin fɔ mais en réalité est ce que n'an donna sunna kɔnɔ ala kira ye sunna fɔ cogo min na yɛrɛ u bɛ k'a baara ten wa kuma bɛ yen de n'i ko ko k'i ye sunnamɔgɔ ye ala kira ladegili o de ye sunna ye parce que alakira nana ni sira mun ye i bɛ tugu o de kɔ ka diinɛ fɔ o cogo la ka diinɛ lase o cogo la ka baara o cogo la han i ka akida fana ka kɛ o de mais ni e yɛrɛ danbeya ka taa sunna ma k'a sɔrɔ ala kira ye fɛn fɔ cogo min na e tɛ k'a kɛ ten e bɛ taa sira wɛrɛ ka taa sira mun bazelen bɛ fɛn wɛrɛ kan mun t'o ye ah an b'a ye k'a fɔ kuma dɔ de bɛ da kɔnɔ dɔrɔn mun kɔni i bɛ k'i yɛrɛ defana ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o donc ni ko sera o degré la sisan an bɛna mun de ye o tuma na donc maintenant salafu nana ka na tugu o de la sunna de la salaf n'i ko k'i ye eh, n'i k'i ye silamɛ basi tɛ misaliya la an bɛ filɛ nin silamɛya diinɛ kɔnɔ turabudalaw olu yɛrɛ danbeya ka taa silamɛ ma o tɛ tiɲɛ josɔnnaw bɛ diinɛ in kɔnɔ u bolo ko k'u ye silamɛ u b'u yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma filɛlikɛlaw b'o cogo kelen na ha maa minnu bɛ wele kɛ ka taa u yɛrɛ bakun ma olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma k'a sɔrɔ sariya ko ko k'olu dɔw ye tagutu yɛrɛ de tagutu ye jumɛn de ye maa minnu ye dan tɛmɛ ka ala ka hakɛ ta k'a d'a yɛrɛ ma ale bɔra a mɛnna nka mais ale yɛrɛ fana bolo ko k'ale y'a ye ha mais tuma jumɛn de la sisan a bɛna a yɛrɛ retrouver k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ninnu dɔ ye baasi tɛ n'an donna salafuw ka kiti kɔnɔ dɔrɔn salafuw ye diinɛ in baara cogo di ha u y'a fɔ cogo di u ye mɔgɔ wele ka taa a ma cogo di n'an don o kɔnɔ an bɛn'a ye k'a fɔ e ka fɔta ani ka kɛta u ye ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya a b'i n'a fɔ mun b'i da o t'i kɔnɔ parce que e ka kɛwale de bɛn'a yira ko mun b'i kɔnɔ an t'i kɔnɔko dɔn dɛ ala de b'i kɔnɔko dɔn mais e ka kɛwale o de bɛn'a yira k'a fɔ ko mun b'i kɔnɔ donc bref ka se ka kuma d'i ma grosso modo parce que n bɛ ka kɔri kɔriyali de kɛ ka taga ninnu bɛɛ ma n'ala sɔnna a ma don nataw la komi an bɛ yan nɔ tuma caman an bɛna an da don nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na taritibu la nka bi n y'a kanuya ka kɔriya kɔriyali de kɛ ka taga u ma en grosso modo n bɛ fɛ ka mun fɔ waajulikɛla ka ca jamana kɔnɔ nka mais waajuli mun waajulikɛla ka ca waajuli mana caya a kan ka kɛ sababu de ye ka tiɲɛni dɔgɔya han ka faamuya caya hadamadenw na diinɛ kunkanko la mɛ ni diinɛ kuma a bɛ ka fɔ a bɛ ka fɔ a tɛ ka fɛn bɔ hadamadenw ka tiɲɛni na a tɛ ka dɔ fara u ka faamuya kan han tuzuru i bɛ t'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen a bɛ seli a bɛ sun a bɛ hiji a bɛ jaka bɔ mɛ i bɛ tila ka t'o mɔgɔ kelen ye filankafoya la kabini o yɔrɔ la walahi i b'a ye k'a fɔ min kun kan ka fɔ a ye o de ma fɔ a ye n bɛ exemple d'i ma dɔrɔn e filɛ nin ye e ka mɔgɔ dɔw bila ko biriki gosi a tigilamɔgɔ a ye biriki gosi biriki gosilen alihamudulila i ko k'a ma ko toli fana ɲini toli ɲinina toli ɲininen toli